igbo ndị ọma na-ege ntị ekere m unu a ka m bụ nke gị maazị Ọyakachukwu tata abịa m ịgwa gị ka esi agwọ achere achere bụ ọya ure ọkpa ụfọdụ sị na ure ọkpa ụfọdụ na-akpọ ya eyi ure afa a na-akpọ ya karị dependent ka ndị be unu si wee na-akpọ ya mana ihe a ka m bịa ka m gwa gị ka esi agwọ ya maka na ọya a bụ ọya a na-eji obere ego na-eme o wee rie nnukwu ego ụfọdụ anago n'ọya mana ị ma na a sị na ihe ọjọọ ọbụla na-enwe expiry date ihe ọjọọ ọbụla a na-eme eme nwere mgbe ọ na-abụ o ruo ọ na enwe mgbe ọ na-abụ ifu oyo asị gị na ndị ori na-ezu mgbe ọbụla na agbagbu ndị mmadụ na moto na-ezu ndị mmadụ ori a sị na from ebe a ịga Lagos ma i shi ebe ịga Onitsha ma onye na-awa Enugu ma ọ bụ ịgawa Abakaliki asị na ndị ori nọ n'ụzọ na-ezu ndị mmadụ ori mana kịta ada emezie gịnị mere o ji wee kwụsịtụ maka na gịnị o nwezi onye na-ebu ego bankị pụtazi ụfọdụ na-emezi transfa ụfọdụ ga-ejewa ahịa ha ejiri one naira na akpa bụ kash ha ruo ha emee transfa o benete ori nke ahụ otu a ka ọya nke achere si abịa the end now nọmba wan bụ na ọ bụ na i nwee achere notisie ya n'oge ọ dị ihe ị ga-eme ihe ị ga-eme bụ ntụ ntụ ọkụ unu ma ihe bụ ntụ ọkụ ndị be anyị na-akpọ ya ntụ mbọrọ maka ndị na-esi nri n'ekwu ekwu bụ ihe ndị igbo ji esi nri gboo eji nkụ na-esi nri akwụ ekwu ụkwụ ịtọ esie nri na ya ntụ ọkụ ahụ nọ 3 days nke a na-ejirọ shie nri for three days either na ọ dị n'ebe ahụ nọ or na ikpofutere ya for the first time dosegodi ya ọ nọ three days then ị yụe ya mamịrị ị yụsị ya mamịrị were mamịrị gwọkọnata ntụ ahụ na-ete ya ebe ahụ ịnotisiri ya achere ahụ mgbe ahụ ọ ka na-agbapụbe mmiri ị na-ete ya ebe ahụ itee ya nke izizi ụtụtụ na abalị tee ya the second day the third day ị ga-afụ ihe dị iche continues etewe ya till ọ naa mana on the third day ị ga-afụ ihe dị iche tara ya ya na agwa gị mana ọ bụrụ na ọchago mezie ọya before you notice ya ọ bụ na o mego ọya remember na mamịrị ị ga-eji eme ya bụ mamịrị isi ụtụtụ mamịrị isi ụtụtụ iteta ya n'ụra the first mamịrị ị ga-ayụ mana ọ bụrụ na ọ na ọchago bazie ọya ọ na-erezi ure ịma na ịma nji ntụ ọkụ na-eme ya mamịrị isi ụtụtụ ahụ ka ị ga na-awụ na ya were ya na-eficha ya mamịrị isi ụtụtụ mana ebe ọ ka mkpa ebe ọ na-agwọ nke dị iche bụ ịfụ mamịrị nwaanyị nọ na nsọ nwaanyị nọ na nsọ mamịrị isi ụtụtụ ya iwere ya na-ete ebe ahụ ọ na onweghị ihe ihe ọzọ ị na-eji eje eme ya just ị fichachazie iwe mamịrị nwaanyị nọ na nsọ ahụ tee ya nọmali ọ nọtụzie ọnụ tacha aka imezie normal dressing ikwesị ime emezi na-eme ya ụtụtụ n'isi ụtụtụ ọbụla then ọ bụ na ọnya ya buru ibu ị ka ga na-emekwu e n'abalị mana ị fụrụ nke isi ụtụtụ ahụ dị very very necessary ọ na-agwọ acha ere nke a bụ our research for now anyị ka ga na-aga n'iru na-achọpụtacha ụfọdụ ihe eji agwọ ya maka ihe anyị chọrọ bụ kedu ihe a ga-eme ka anị Igbo be anyị dị mma eziokwu ndị mmebi ga-adị mana anyị ga-ewekwa time anyị na-eme ya nke ahụ a na-emebi emebi anyị na-edozi ya ndị sị na ike arụ ama ngwụ ha ike imezi ya ama ngwụkwa na anyị ọ bụrụ na e nwee ihe ọzọ ị ma ka esi agwọ ị dị sure na ọ na-agwọ inbox me bịa na inbox anyị deela anyị so that na anyị ga-abịakwa kụziere ya ndị mmadụ anyị ka ga-continue our research wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya biko tụsaa message a ka o ruo ndị ọzọ ntị maka na ihe anụwa emego ndị be anyị ụwa tụsaala anyị message a ya gaziere gị o